alikaaba kan min ka seli wele kitabu min b'a lakale ye lubabul khiyaru lubabul khiyaru le b'a lakale ye a babu la babu min n'o b'a wele ko fatu maka n'o ye maka dayɛlɛ don ye o kitabu le b'a lakale ye n'a kitabu t'i bolo a kitabu filɛ nin y'an bolo yan yɔrɔ la lubabul kiyari nin kitabu le b'a lakale ye ah, a ma ban yala nin mɛnni kɔfɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ ala ka dugumakolo kan ka bayi'a nangari walima ka ban bayi'a ra wa fo n'i mako bɛ ko wɛrɛ la o cɛ ti dugumakolo kan eh. min bɛ nin mɛn ah. nin mɛnni kɔfɛ ka ban ka bayi'a ta ah. walima n'a y'a sɔrɔ n'i mako bɛ ko wɛrɛ la ah. walima muso bɛ sɔrɔ dugumakolo kan nin mɛnni kɔfɛ ka ban ka nin bayi'a layidu wɔɔrɔ ta wa fo n'a y'a sɔrɔ e mako bɛ ko wɛrɛ la sinon silamɛya diinɛ kɔni tɛ walima bayi'a dalilu kɔni tɛ kɛlɛ t'a ra dɛ karamɔgɔcɛ ye kuma o kuma fɔ n'i ma sɔn a kuma ma i bɛ se ka na tabali kan an b'a bɛɛ dalilu fɛsɛfɛsɛ k'a d'i ma

ya dɔnnikɛlaw nin dalilu dini kɔfɛ bayi'atul islamiya silamɛya donkan kɔnɔ ka bɔ ala subahana wa taala ka kuranɛ kɔnɔ ani kira ka hadisa sanumanw na ani dɔnnikɛla minnu siran ala ye u ka kumakan na wa man ankara fakad ankara kur'ana a ko ni maa o maa ye nin nangari k'i ko kuranɛ yɛrɛ ti tiɲɛ ye e ko kuranɛ yɛrɛ ti tiɲɛ ye i kuranɛ nangari

ko bayi'a dalilu kɔfɛ kuma min fɔra bayi'a kan maa o maa n'i y'a nangari bilahi ko siga foyi t'a ra k'i ko kurana yɛrɛ ti tiɲɛ ye i ma dan kurana ti tiɲɛ ye ma dɛ k'i kafiriyara i ma dan kafiriyali ma dɛ ko e yɛrɛ fagali bi daga an ka diinɛ na dɔnnikɛla min y'a fɔ o b'a dɔnnikɛla wele ko muhammed ibrahim salim a y'a fɔ a ka kitabu min na nisa'u hawla rasul musoba minnu n'u tun bɛ kira gɛrɛ fɛ anw ma nin sɛbɛn ninnu kitabu ninnu kɔnɔ dɛ anw wolola ka ninnu kitabu ninnu bɛɛ sɔrɔ dugumakolo kan anw ta kɔni y'a lakaleli dɔrɔn de ye yala maa bi sɔrɔ ninnu bayi'a kuma ninnu lakaleli kɔfɛ ninnu dalilu bɛɛ dini kɔfɛ ala subahana wa taala ka kurana na ani kira ka hadisa ra mɔgɔ bi sɔrɔ nin kɔfɛ ka bayi'a nangari wa fɔlen filɛ maa ti sɔrɔ fo n'i mako bɛ ko wɛrɛ la wa an k'a dɔn k'a fɔ le bayi'a min filɛ nin ye ni bayi'a tɛ silamɛya tɛ taa yɔrɔ si ye parce que n'i kira cikun jateminɛ fɛn min bɛ se ka kira cikun sabati dugumakolo kan o ye bayi'atul isilamiya ye fɛn min bɛ se ka silamɛ dɛmɛ n'i bɛ fɛ ka ala kota i b'i miiri i ka layiru la o ye silamɛya bayia lo ye n'i miirila ka layiru la ko ne ye layiru ta ala ye n tɛ fila fara ala kan n tɛ suyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ kira ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ bilahi n'i y'i miiri nin ma i tɛ sɔn ka ala kota silamɛw a y'a janto nin yɔrɔ tɔgɔ la kosɛbɛ nin lo ye minɛ bolo ye karamɔgɔ kan ka fɛn min ta ka baara kɛ n'a ye yanni diɲɛ wuli cɛ an bɛ min fɔ dɔnnikɛlaw ye bilayi a ye siran ala ye kɔrɔna jigira le ko ka ɲumanya kɛ n'a ye wa ni ala kira cikun lajɛ ala kira ma cikun foyi fɔ a la ko ale cira le ka na jogoɲumanya sabati ala kira alayhi salatu wassalam don min na kafiriw ani yahudiyaw ani nasaraw o farala ɲɔgɔn kan k'o bɛna ala ka kira malo o k'o bɛna ala kira ka kira malo ni mun ye ni daliluw ye kira ye mun f'o ɲɛna
o nana ka n'a fɔ ala ka kira ye an bɛ min ɲini i fɛ ala subahana wa taala y'i ci ka na diinɛ min ye an b'a fɛ i k'a fɔ an ɲɛna
ni kira tun y'a fɔ ko seli lo bilahi u b'a fɔ kira ye k'i nana ka na seli sɔrɔ yan ni kira tun y'a fɔ ko jaga lo ah. u b'a fɔ kira k'i nana ka na jaga sɔrɔ yan ah. ni kira tun y'a fɔ ko heji lo ah. u b'a fɔ kira k'i nana ka na heji sɔrɔ yan mɛ kira ye mun f'o ɲɛna kira ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq ko ala ma ne kira ci ni foyi ye ka na dugumakolo kan jogo ɲuman minnu tun bɛ yen ah. ala ye ne ci n'o le ka n'o sabati ka na maa minnu kun jogo ɲuman ye ah. ka na olu dɛmɛ ka barika don u ka jogo ɲumanya la wa maa minnu yɛrɛ t'a dɔn jogo ɲuman ye fɛn min ye ah. ka na olu bila jogo ɲumanya sira kan kira ci kun bɛɛ filɛ nin ye wa n'i kɔrɔna bɛɛ t'u lajɛ ni lajɛ ala subahana wa taala ma kira tando ni seli ye a ma tano ni sun ye a ma tano ni jaga ye a ma tano ni heji ye a ma tano ni foyi ye fo n'a kɛra jogo ɲumanya ye
ala subahana wa taala ye kira tano ni jogo ɲumanya le a ko innaka wa innaka la ala khuluqin azim a ko tiɲɛ yɛrɛ la bilahi muhamadu ale kɛra jogo ɲumantigi dɔ ye muhamadu i jogo ka bon i jogo ɲɔgɔn ti dugumakolo n ko ka kɔn kira yɛrɛ ka kɛ kira ye n ko kafiriw tun bɛ kira wele ko al aminu ko dannayamɔgɔ ala kira alayhi salatu wa salam ka kɔn a ka kɛ kira ye mɔgɔ dɔ nana kana sanni kɛ kira fɛ a y'a ka kalifa to kira ma a ko kira ma n b'a fɛ ne ye sanni min k'i fɛ n bɛ nin kalifa to i ma n bɛ taa n ka ci ra ka segin ka na kira ye mun fɔ a ɲɛna Aha. kira ko taa i ka ci la i bɛ segin ka na Naam. cɛ taara ka ci la Aha. kira seginna ka na Naam. ka na kira jɔra kalifa kɔrɔ Aha. bilahi kira ma sɔn ka taa so kɔnɔ Allahu akbar. cɛ taara ka taa ka ciw kɛ Aha. fo tile wolonfila Naam. tile wolonfilanan don cɛ hakili sɔrɔla ka jigin Allahu akbar. Tiɲɛ. cɛ hakili jiginna min kɛ i b'a dɔn cɛ ye min fɔ wa cɛ ko a ko i ka jɔ n ka taa n ka kow lajɛ ne ɲinɛ ka ko min to cira bolo o kɛra min kɛ cɛ segira ka na sɔrɔ tile wolonfila bilahi cira jɔni bɛ kalifa nin kunna a ma sɔn ka bɔ a gɛrɛfɛ dumuni bɛ cira sɔrɔ yen a ma bɔ yen ji b'a sɔrɔ yen a ma bɔ yen ci o cɛ bi o bɛɛ bɛ cira sɔrɔ yɔrɔ la ka sababu kɛ mun ye a kana n'a fɔ k'ale ye kalifa dɔ minɛ a ma sɔn k'o kalifa dafa tarawele bilahi o kɛra min kɛ cɛ nana ka na kira sɔrɔ cɛ tuubila ni ka kɛ silamɛ ye a ko bilahi k'ele al aminu yɛrɛ ye k'e kira ye danayamɔgɔ ye kira tanudɔni ninnu ye ka sɔrɔ a ma kɛ kira ye wa an ka dɔnnikɛlaw ni bere bɛ kɛ silamɛw bolo bi karamɔgɔw bolo an bɛ bere min ta ka waajuli kɛ n'a ye ka mɔgɔw sama ka na diinɛ na bayi atul isilamiya lo n'o ye silamɛya donkan ye ni fɛn bɛ kɛ silamɛw bolo bi k'a bɛ se ka kɛ dalilu y'an bolo ye lahara don n'an ni ala ye ɲɔgɔn kunbɛn an bɛ se k'a fɔ ala ye bilahi bayi atul isilamiya don mais karamɔgɔ dɔw mana kɔntan hmm. o b'o kun da muso sen kan ko karamɔgɔ bɛ ka kuma min fɔ ko dalilu t'a la ko nin tɛ kuranɛ yɔrɔ si la an ka silamɛya lajɛ la ilaha illallahu a donna silamɛya la tɔgɔ jumɛn hmm. parce que maa caman b'a fɔ o t'a kɔrɔ dɔn parce que o b'o jigi da hadisa min kan ko ala kira alayhi salatu wa salam

ko jibirili ala kira y'i kanto ko silamɛya le ye ka seereya ko ma wɛrɛ si tɛ ala kɔ ka heji kɛ ka jaga bɔ ka seli ni ka tila ka sunkalo tile bi saba sun hmm. aa n balimakɛ n'o kɛra silamɛya bɛ kɛ baara ye dɛ kɛ baara ye tarawele mais an ka fikihutigi bɛɛ fɛ fikihutigiw ma sɔnni ka fɛn min na nin ye silamɛya jɔsen duuru de ye n'o b'a wele ko nawaakidul islam hmm. ni jɔsen bɛ silamɛya la nin y'o le mais mun yɛrɛ lo ye silamɛya ye ne fɛ n'a fɔra ko so jɔra jɔsen bɛ sow la mais so yɛrɛ bili mun ye mun bɛ kɛ so kɛ so ye est-ce que n'i ye jɔsen kɛ so la ka sɔrɔ i ma bili k'a la a bɛ se ka kɛ so ye wa n ka cɛ n'i donna a kɔnɔ sanji b'i gosi fo k'i ka fini bɛɛ ɲigin ni bili bi so ra o ye jogo ɲumanya le ye silamɛw an k'an janto nin na ni jogo bɔra silamɛya ra bilahi a tɔ bɛ to malangoloya dɔrɔn le wa foyi ma silamɛya tiɲɛ bi karamɔgɔw kɛlen bɛ k'a fɔ silamɛw ye ko n'i ye jɛnɛya kɛ ko a jurumu bɛ yafa ko n'i ye suyɛni kɛ k'a jurumu bɛ yafa ko n'i ye mɔgɔ muso jɛnɛya ko ala bɛ yafa jurumu ma ko inna allaha yaghfiru zunuba

ko fa inna lahu nara jahannama hmm. ko ne ala subhanahu wa ta'ala b'a tigi don n ka jahannama kɔnɔ ko khalidina fiha abadan ko bɔcogo t'a tigi la silamɛw a y'a janto nin na kosɛbɛ n'i donna jahannama kɔnɔ bɔcogo t'a la hmm. mais mun le bɛ mɔgɔ don jahannama la ala ko ta n'i sara k'i to a kan silamɛw an bɛ min fɔ an ɲɛna an ka segin an kɔ ka silamɛya baara i n'a fɔ kira taara k'a to cogo min na kira kun ti namaratɔ ye kira kun ti son ye a kun ti jɛnɛya kɛ a kun ti haramu dun kira kun ti hasiri ye kira kun ti maa kɔrɔfɔ kira kun ti dabari jugukɛla ye kira ye nin bɛɛ haramuya wa a yɛrɛ kun t'a si kɛ n'i kira ka ɲɛnamaya jateminɛ kira ye san mugan ani saba dɔw ko san mugan ani duuru hmm. kira ye nin k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ dɔnnikɛlaw ka sɔsɔli k'a si hakɛ la mais a ka san mugan duuru bilahi n'i y'a ka ɲɛnamaya jateminɛ kira tile kelen ma fɛn dɔ kɛ fɛn min bɛ don adamaden gasi la mm. wa kira tellement a kun bɛ hinɛ a kun jan b'a sigiɲɔgɔnw ka hakɛ la bilahi hali kira sigiɲɔgɔn min kun ye kafiri ye ah. kira kun jan b'o ka hakɛ la mm. kira sigiɲɔgɔn dɔ kun bɛ yen baara foyi kun t'a la a ka ɲamaɲama a kun b'a filan ni k'a cɛ ka taa fili kira ka so kɔnɔ mm. ni kira ye ɲamaɲama ye kira b'a ka denw bila walima a yɛrɛ ka ɲamaɲama cɛ ka taa fili ɲamaɲama na mm. a tɛ foyi fɔ maa si ye kira nana tile kelen kɛ mm-hmm. tile fila kɛ tile saba ɲamaɲama ma bɔn i b'a dɔn kira ye min fɔ wa kira ko ne sigiɲɔgɔn ma ɲamaɲama bɔn i bɛ taa sɔrɔ a fari man d'a ra mm. kira ye ɲininkali kɛ a ka gardien na gardien ko ne matigi cɛ man kɛnɛ aa a kɛra baara ye kira m'a jateminɛ ko kafiri lo ko a tɛ taa fo bilahi n'alu ka bi tile lo n'i ni kafiri bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'a banna hali t'a fo a tɛ taa fo o tuma an ka silamɛya ye mun silamɛya lo ye kadi kira nana ni silamɛya min an ti ka baara kɛ n'o le ye walima an bɛ ka baara kɛ n'an yɛrɛ sago le ye eh, kira y'i sɛnsɛn ka taa cɛ nin nɔfɛ ka taa baarakɛden fo ko a fɔ i matigi ɲɛna ko ne mako b'a la o kɛra min kɛ ci sera matigi cɛ ma matigi cɛ ko jɔn lo a ko e sigiɲɔgɔn cɛ lo min ko a ye ala ka kira ye aa a kɛra baara ye kɛra baara ye ale yɛrɛ jatigɛlen a danni a ka bana dilan kan a ko k'a fɔ k'a ka don o kɛra min kɛ kira donna kira ye cɛ fo cɛ ko kira ma ko mun bɛ yen ko yala ko e de ti silamɛw ka kira ye wa a ko ne bɛ silamɛw ka kira ye ko yala ko ne bɛ ɲaman min filan ka bɔn e ka so kɔnɔ i t'a kalama wa kira ko ne b'a kalama n'i ye ɲaman min filan ka bɔn ne ka so kɔnɔ ne yɛrɛ de b'a cɛ ka taa fili a ko mɛ annu ka silamɛya y'a ɲini an fɛ ko sigiɲɔgɔnya hakɛ n'a man kɛnɛ i ka taa ka t'a fo n nana ka na o hakɛ lo dafa hmm. a ko yala k'e bɛ diinɛ min na k'o diinɛ lo y'o ɲini fɛ wa kira k'o diinɛ lo y'o ɲini anw fɛ bilahi o kɛra min kɛ cɛ ko ni diinɛ min bɛ nin ɲini mɔgɔw fɛ bilahi maa kan ka don nin diinɛ na o yɔrɔ bɛɛ cɛ y'a tigɛ di kira ma ka bayi alɛri wɔɔrɔ ta mm. nin koba lo an ka diinɛ na an kan ka ko min filɛ ka baara kɛ n'a ye an k'a to an filɛ fɛn min na bilahi nin bɛɛ ye fuu de ye mm. n'i sɛnsɛnna don o don ka kaburu sɔrɔ muso ɲuman min b'i bolo dugumakolo kan yan ani den min b'i bolo k'o ka di ye ka tɛmɛ i kan ani mamilingara min b'i bolo k'o ka di ye ani fɛn o fɛn b'i bolo n'o ye du ye k'o ka di ye bilahi i bɛ ɲinɛ nin bɛɛ kɔ an k'an janto nin yɔrɔ tɔgɔ la kosɛbɛ nin bɛɛ ye fu de ye a fɔra ko ala ye nɛɛma min dan nɛɛma kɛmɛ nɛɛma kelen ala y'o bɔ k'o bila dugumakolo kan ka bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bila lahara ala ɲɛsiran jɔnw de bɛ taa ka t'o ta maa minnu siranna ala ye kɔni aa ala ɲasiran jɔn a man ca bi bilahi i t'a to n ka kisa dɔ bɔ i ye wa bani israila hmm. cɛ dɔ tun bɛ yen ale sera mori fɛ moricɛ k'a ka sadakati bɔ ko a ka saga ɲini wa saga bɛ di maa ma mɔgɔ min kabi ala y'a dan a ma deli ka jɛnɛya kɛ hmm. karamɔgɔ cɛ an ka bi tile nin k'i b'o ɲini a man ca dɛ ko maa min kabi ala y'a dan a ma deli ka jɛnɛya kɛ ko saga sarakati bi di olu ma cɛ yi saga san k'a siri juru la mm. ka taa n'a ye misiri kɔnɔ a sera misiri kɔnɔ a ye salamu bila silamɛw ma alimami salamu bila mɛn min kɛ alimami ko a ko alimami na n'i tila seli la n mako b'i la alimami ko baasi foyi t'a la mm. alimami tila seli la min kɛ a ko alimami ko sarakati bɛ ne bolo mhm. ko n ka na ka na sarakati di silamɛ ma mhm. o kɛra min kɛ dɔrɔn alimami saga kan minɛ mhm. juru minɛ cɛ bolo cɛ ko mɛ n ka sarakati sarati min b'a ra a fɔra ko n k'a di mɔgɔ min ma ah. mɔgɔ min kabi ala y'a dan a ma deli ka jɛnɛya kɛ o kɛra dɔrɔn alimami saga juru bila a yɛrɛ ɲini bilahi aa ko seliwelela a bɛ cogo jumɛn seliwelela kuma kuma mɛn ale fana y'i sɛnsɛn ka na aa a ko bi ta kɔni ko sugu diyara ko saga kuturu yɛrɛ filɛ nin ye ka di ne ma aa a ko seliwelela i saga minɛ mɛ sariti b'a la dɛ seliwelela ko sariti jumɛn ye a ko saga sariti walayi mɔgɔ ye mɔgɔ min kabi ala y'a dan a ma deli ka jɛnɛya kɛ bilayi seliwelela y'o mɛn dɔrɔn a ye saga juru fili ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye aa a kɛra baara ye kɛra baara ye tarawele mɔgɔ minnu kan ka jɔ alimami kɔfɛ n'o ye dɔnnikɛla naaniw ye ni alimami fila olu lo kan ka alimami dɛmɛ o y'olu bɛɛ wele ka na kelen kelen a ye na ka na saga ta mm. olu nana min kɛ maa fɔlɔ o nana kuma lakali olu ye bilayi o saga juru bila a cɛ naani bɛɛ ɲininkara si ma se ka saga juru minɛ funankɛnin dɔ le y'i jama cɛ ci ka bɔ jama ra ka na ka n'a fɔ ko kabi ala y'ale dan ale ɲɛ ma deli ka ɲɛ walimuso yɛrɛ woro kan kuma tɛ ka jɛnɛya kɛ o saga d'a ma a taara ni saga ye aa a kɛra baara ye kɛra baara ye n'a fɔra bi ko anw ka dɔnnikɛlaw yɛrɛ tɛ se ka waso n'o ye fo denmisɛnnin fitiniw funankɛninw diinɛ kɔnɔ olu de bɛ se ka waso ni nin ye aa a kɛra baara ye allahu akbar an ka silamɛya kunmasuurula bi gɛlɛyara k'a sababu kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye Mm. bilahi kabako dan don tiɲɛ an ka silamɛw Ahan. n'o y'an ka karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ ye Naam. o bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ bi Ahan. bilahi ka wari ɲini a la Eh, n'o ye moriya ye kɔni Mhm. a karamɔgɔ yɛrɛ caman bɛ yan o. allahu akbar a bɛ ɲa- bilahi n'i ser'o fɛ Ahan. ala tɔgɔ b'o bolo hmm. nka cɛ n'a sɛbɛnna ka d'i ma n'a donna i kɔnɔ k'a di muso ma k'a d'i ma k'a don i kɔnɔ o y'i ka ko bannen dugumakolo kan i laban i bɛ sujudu yɛrɛ bɛ muso ye bilahi nin fitina le ye karamɔgɔ bɛ nin sɛbɛn diɲɛ hɛrɛ sɔngɔ ɲinini fɛ k'a di musow ma u ka se k'o cɛw mako sa hmm. e nala hakili min bɛ muso la ni muso kɛra ka cɛ mara bilahi du tɛ sabati silamɛw a y'a janto nin yɔrɔ la n m'a fɔ ko moriya ye haramu ye dɛ moriya ɲuman bɛ yen mɛ a haramu ka ca n'a ɲuman ye an ka bi tile kɔnɔ a y'a janto nin yɔrɔ tɔgɔ la kosɛbɛ silamɛya ye kodɔn diinɛ lo ye silamɛya yɛrɛ fana nana ɲuman lo kama wa silamɛya yɛrɛ fana nana dilanni lo kama walaw bɛ mori bolo moriw bolo u b'a wele ko nɛgɛ walaka bilahi ni kawatimi sɛbɛnn'a kan k'a sigi tasuma kan fo ka taa dugumakolo meleke e tɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ tugun i tɔgɔ kɔni mana don a cɛma kɔni k'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ don a cɛma o y'i ka ko bannen ye mɛ a tɛ se mɔgɔ bɛɛ la dɛ a tɛ se duwawuden na duwawuden nɔ kana da a ba tɔgɔ dogoli ma hali n'i y'a mamuso tɔgɔ don a la i tɛ se ka foyi kɛ a la silamɛw a y'a janto nin na an ka bi walada an bɛ ka kuma fɛn min kan n'o ye dangadenya ye an k'an janto nin kuma tɔgɔ la kosɛbɛ n'an ye nin ta ka baara kɛ n'a ye an bɛ hɛrɛ sɔrɔ dugumakolo kan an bɛ tila ka hɛrɛ fana sɔrɔ lahara ala cira ka tile la alayhi salatu wa salam cɛba dɔ kun bɛ yen o kun b'a wele ko ala ɲɛsiranya jɔn a kun bɛ siran ala ɲɛ kosɛbɛ a ka ala ɲɛsiranya kɔnɔ a tora taama na don dɔ la ale ka taama kɔnɔ ah. a taara ka taa bɔ nakɔ foro dɔ kan nakɔ foro nin ji b'a kɔnɔ ji sira b'a kɔnɔ a bɛ ka woyo ale tora taama na min kɛ a bɛnna pɔmu dɔ ma a ye pɔmu kelen ta o y'a sɔrɔ kɔngɔ b'a la a ye pɔmu nin ta k'a dun a tɔgɔ ye ko abudulayi bun mubarak a ye pɔmu kelen dun min kɛ bilahi pɔmu jiginni a ŋɔnɔ fɛ a hakili jigira aa a ko pɔmu min filɛ nin ye ko ne ma da la ni ala subahana wa taala bɛ pɔmu bila ji kɔnɔ dɛ pɔmu nin bɔra dɔ ka foro la de a sɔrɔla ka jisira ta ka taama k'a bɛna pɔmu foro ɲɛɲini k'a dɔn pɔmu bɔra yɔrɔ min na a taara ka taa bɛn foro ma a ko wala pɔmu nin bɔra yɔrɔ la a bɛnna ni foro garidibaga ye n'o ye foro baarakɛla ye a ko a ma ko yala ko e ta de ye foro ye wa baarakɛla ko ne ta tɛ foro ye a ko yala ko foro tigi ye jɔn ye a ko foro tigi bɛ so kɔnɔ a ko ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ ɲini i fɛ yala a bɛ bɛn walima a tɛ bɛn baarakɛla ko a ma k'o ye mun ye a ko ne filɛ nin ye ka pɔmu dɔ ta ji kɔnɔ ah. k'a dun n bɛ fɛ k'a ɲini i fɛ i ka yafa ne ma hmm. aa ah, a kɛra baara ye cɛ ko n'o ye baarakɛla ye a ko ne tɛ se ka yafa k'a sababu kɛ mun ye foro tɛ ne ta ye foro ye ne matigi ta de ye hmm. o kɛra min kɛ hmm. a ko n'i b'a fɛ n bɛ se ka matigi ka yɔrɔ yir'i la n'i taara n'i matigi dari n'a diyara a ye a bɛ yafa i ma wa n'a yɛrɛ ma diya a ye a bɛ yafa i ma Allahu akbar Allahu akbar Traoré o sera matigi fɛ min kɛ matigi ye mun fɔ a ɲɛna hmm. o y'a sɔrɔ matigi dɔ matigi fana hmm. o fana ye ala ɲɛsiranya jɔnba dɔ ye hmm. i n'a fɔ cɛ min ye pɔmu dun o ka ala ɲɛsiranya ɲɔgɔn ye denmuso dɔ b'ale bolo denmuso min bɛ siran ala ɲɛ denmuso min kurana durusi denmuso min kabi ala y'a dan bilahi a ɲɛ ma da kɛnɛmala kan a bɛ ka cɛ dɔ ɲini a bɛ fɛ ka denmuso d'a ma a t'a dɔn a bɛna kɛ cogo min na a ko cɛ ma ko a ko tiɲɛ yɛrɛ la n'o ye matigi ye ko ne y'i ka pɔmu ta ka dun n bɛ fɛ i ka yafa n ma ala yɛrɛ kama n t'a dɔn ni pɔmu nin kama lahara don ni ne bɛ se ka kisi ala subahana wa taala bolo o kɛra min kɛ matigi y'i kanto a ma ko ne bɛ se ka yafa pɔmu nin ma ni sariti kelen dɔ ye madama n'i m'o sariti dafa n tɛ yafa fo lahara o kɛra min kɛ dɔnnikɛla ko a ma hmm. n'o ye abudulahi bun mubarak ye hmm. a ko sariti jumɛn a fɔ n ɲɛna joona n ka teliya ka yafa o kɛra min kɛ a ko sariti min b'a la ko denmuso kelen bɛ ne fɛ kabi ala y'a dan a ɲɛ ma deli ka yeli kɛ kabi ala y'a dan a tulo ma deli ka mɛnli kɛ kabi ala y'a dan a sen ma deli ka taama fɔlɔ muso min don namara don Allahu akbar aa ala ɲɛsiran jɔn k'a kɛra baara ye n'i b'a fɛ i bɛ cɛ furu i bɛ muso nin furu n'i ye muso nin furu ne bɛ sɔrɔ ka jɛn i ma pɔmuden kelen kosɔn Allahu akbar mm. cɛ y'i miiri pɔmuden kelen lahara don ale bɛ se ka taa jɔ jurumu kɔrɔ wa a ko ne bɛ muso in ta n'o ye muso namara ye ani tulogɛrɛn ye ani muso min n'a tɛ yeli kɛ mm. ne bɛ perefere ka nin muso in ta lahara don ne kana taa don jahanama na pɔmu kelen nɔfɛ mɛ a ko cɛ ma n b'i fɛ sariti kelen bɛ yen k'o di yan n'i y'o di yan n bɛ sɔrɔ ka muso furu cɛ k'a ma k'o ye mun ye a ko n bamuso n bi bɔra n ma layidu d'a ma ko n bɛna muso furu n bɛ segin ka taa fɔ a ɲɛna ko n ye muso dɔ ye n bɛna furu ni n ba ye jɛn di yan n bɛ segin ka na ka na muso furu matigi ko baasi foyi t'a la ala ɲɛsiran min y'e ta e nana pɔmu kelen nɔfɛ bilahi hali n'e taara i bɛ segin ka na a ko a ka taa ka taa ci fɔ a taara ka taa ci fɔ a ba ye a ba k'a ma ko yala k'e bɛ sɔn ka ɲɛfiyɛtɔ furu wa e bɛ sɔn ka tulo gɛrɛn furu wa e bɛ sɔn ka muso namaratɔ furu wa cɛ ko a ko a ba ma ko ne b'a furu sabu ne ye cɛ ka pɔmu dun o muso furuli ka nɔgɔn ne ma lahara don ala ka taa ne ɲininka pɔmu kelen na aa a kɛra baara ye a ko a ba ma n b'a fɛ i ka sabari k'a to n ka nin furu ba ɲuman ko a ma ko baasi t'a la n'a y'a sɔrɔ n'i b'a fɛ taa i k'a ta ka taa furu mɔgɔ ka ci min tun b'a fɛ a y'olu bɛɛ bɔ a sira fɛ a sigira ka taa a taara fakɛman fɛ u sera min kɛ ko mun kan ka kɛ furu sira kan u y'a bɛɛ tu lajɛlen dilan a kan a kan kantiya ka taa a ka kɔɲɔmuso fɛ a taara min kɛ a ye salamu bila kɔɲɔmuso fɛ salamu bilala ka ban min kɛ bilahi ale ɲɛ dalen muso kan a kirinna ka bin o yɔrɔ bɛɛ la alahu akibaru
aa a kɛra baara ye muso yɛrɛ ja tigɛra muso ye ji ɲini ka na funfun a kun kan a wulila k'i sigi a ko muso ma ko mun bɛ yen muso ko foyi tɛ yen muso k'a ma ko yala ko mun bɛ i kiri na a ko foyi tɛ yen
a ko i fa dɔ i fa ye ko dɔ fɔ ne ye i ra ne nana ka n'a sɔrɔ o ko si tɛ tiɲɛ ye mm. a ko ne fa ye mun f'i ɲɛna ko ne fa ko i fa k'i na ko ne ma ko ne ye kulo geren de ye wa k'i tɛ yeli kɛ wa k'i namara yɛrɛ fana de ye mm. muso k'a ma bilahi ne fa min o min fɔ k'a bɛɛ ye wulibali de ye
e b'o dɔn wa hmm. ne fa k'i ma ko ne ye kulo geren de ye a ko kabi ala ye ne dan ne ma deli ka walicɛ wɛrɛ kumakan mɛn fo n'a kɛra kuranɛ ye
hmm. o le ne ka kulogerenya ye a ko kabi a ko ɲafiɲɛ do a ko kabi ala ye ne dan bilahi ne ɲa ma deli ka da haramu ko kan alahu akubar hmm. o le ye ɲafiɲɛtɔya ye hmm. a ko a sabanan n'o ye namara ye do a ko kabi ala ye ne dan bilahi ne sen ma deli ka taama ka taa bɔridini kɔnɔ fɔlɔ alahu akubar a ye caman taama wa ko ne sen ma deli ka taama bilahi ka taa maki kɔnɔ hmm. wa ko ne sen ma deli ka taama ka taa ala kota yɔrɔ la ah, bilahi a ko ne fa ye fɛn o fɛn fɔ ne na bilahi nin bɛɛ bɛ ne na hɔrɔnmusow don ninnu ye silamɛya bɛ se ka waso ni muso mun ye o kɔfɛ dɔnnikɛlaba dɔ kun bɛ yen ale fana kun bɛ siran ala ye a kun tɛ siran ala ka jɔn foyi ye i ka i ka masaya mana bonya cogo o cogo ale kun tɛ siran maa si ye a tora ka taama na don dɔ la o y'a sɔrɔ a ka dugu kile la masakɛba dɔ kun bɛ yen o masakɛ n'a ye fani jɛman don don min na a bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔw ye mɛ ni fani finman donna don min na kɔni n'a ni maa o maa ɲɔgɔn kunbɛn o b'o tigi faga
Allahu akbar aa a kɛra baara ye mm, a ni dɔnnikɛla nin ye ɲɔgɔn kunbɛn bilahi dɔnnikɛla taamana a ma sɔn ka sira bila a ye fo ka taa disi kun masakɛ disi la mm. aa a kɛra baara ye o yɔrɔ bɛɛ la masakɛ a ka garidiw ye cɛ minɛ k'o bɛ cɛ da k'a kan tigɛ masakɛ k'a ma a ye jɔ fɔlɔ ban mm-hmm. kabi ala ye ne dan ne ma deli ka nin ɲɔgɔn ye fɔlɔ a ye jɔ an ka cɛ ɲininka a dalakan na mun y'a bila nin na hmm. parce que a ma deli k'a ye jamana den bɛɛ bɛ siran ale ye n'ale ye fani finman don don min na maa si tɛ sɔn k'ale kunbɛn aa mɛ nin cɛ in fo ka n'a disi gosi ale disi la ko dalilu bɛ nin bolo a ye jɔ an ka nin ɲininka ban o kɛra min kɛ o ye dɔnnikɛla nin jɔ ni k'a ɲininka hmm. a ko dɔnnikɛla ma mhm. ko mun na i nana i disi gosi ne na dɔnnikɛla ko a ma ko n bɛ min fɔ i ɲɛna ko e farikolo tɛ foyi ye ko jifa sogo torinin a ye min fɔ cɛ ɲɛna masakɛ ɲɛna wa k'i ma bɔ foyi la fo n'a kɛra maniji salasalani ye mm. wa i tɛ daba i tɛ laban yɔrɔ si la bilahi fo dugumakolo bɔgɔnjɛ la i bɛ laban olu kɔnɔ k'i tɛ foyi ye kana yaada aa masakɛ y'i jɔ k'i miiri mhm. cɛ ye kuma o kuma fɔ bilahi wulubali lo walahi wulubali lo
siga t'a la maa kɛ e kɔni e kɔni ye min fɔ ne sɔnna a ma mhm. mɛ e kɔni bɛ faga mm. siga foyi t'a la a ko cɛ ma sisan an bɛna kɛ cogo min na a ko garidiw ma a ye cɛ minɛ a k'a da k'a kantigɛ sabu o ye laada ye mhm. dɔnnikɛla ko mhm. masakɛ n bɛ min ɲini i fɛ mhm. i ka sabari mhm. i k'a kɛ i ka masaya kama lɛyiru dɔ bɛ ne ni mɔgɔw cɛ mɔgɔ ka kalifamafɛn bɛ n bolo n b'a fɛ i k'a to n ka segin ka taa kalifamafɛnw segin n'o kɛra n bɛ segin ka na ah. i bɛ n fa ee dɔnni fana ala a ko cɛ ma o mhm. ko n'e taara ko jɔn bɛ jɔ i jigiya kɔrɔ mhm. danaya b'e rɔ maa b'a dɔn n'i taara i bɛ na walima i tɛ na wa mhm. o kɛra min kɔnɔ a ka a ka jama kɔnɔ mɔgɔ dɔ sɔrɔla k'a tɛgɛ kɔrɔta ko ne bɛ k'a jigi ko n'a ma na dɔrɔn ko a bɛ ne faga alahu akubar o kɛra minkɛ dɔnnikɛla taara ka taa kalifamafɛnw segin mɛ yani dɔnnikɛla ka taa ko cɛ ma ko ni selifana sera bilahi n'i ma segin ka na ko siga foyi t'a la k'an bɛna maa min jɔra i jigi kɔrɔ k'an b'a tigi faga a ko baasi foyi t'a la cɛ taara n'a ka sira ye kɔmu kan ka segin bilahi a taara ka taa mɔgɔw kalifamafɛnw segin u ma ka tila ka kanbɛbada kɛ a furumusow ye ko n bɛna taa ka taa n bɛna taa ka taa sa ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lahara don a bolibagatɔ bɛ ka na a nana ka n'a sɔrɔ selifana sera ɲani a ka se o y'a sɔrɔ maa min jɔra a jigiya kɔrɔ o y'o minɛ k'o da o bɛna o kantigɛ
aa a kɛra baara ye o kɛra minkɛ bilahi cɛ bolibagatɔ nana ka na sa ko a kana cɛ kantigɛ ko n nana aa masakɛ ko nin kobaw dɔ la faralen ɲɔgɔn kan ko i jɔ ka nin ɲɛɲini ɲani ko min kan ka kɛ n bɛ sɔrɔ k'a kɛ masakɛ ko mun a ko cɛ min e, e jɔra cɛ jigiya kɔrɔ e ti cɛ dɔn kabi ala y'i dan i ma sɔn ka cɛ ye i jɔra a jigiya kɔrɔ k'a sababu kɛ mun ye a ko masakɛ ma ne siranna silamɛya min filɛ nin ye walima ala ka diinɛ min filɛ nin ye n'a fɔra ko silamɛ dɔ ko a ye problème sɔrɔ ko mɔgɔ dɔ ma sɔn ka jɔ a jigiya kɔrɔ yala ne ka siran sini mɔgɔw la a kana na fɔ ko silamɛ dɔ jigi tigɛra mɔgɔ dɔ ma sɔn ka jɔ a jigiya kɔrɔ hmm. ne jɔra a jigiya kɔrɔ k'a sababu k'o le a tɛ cɛ dɔn kab'ala y'a d'a ma deli k'a ye aa nin ye kumaba ye a jɔra mɔgɔ dɔ jigiya kɔrɔ a balima jigiya kɔrɔ a kana na fɔ ko sini ko mɔgɔ ma sɔrɔ ka jɔ silamɛ dɔ jigiya kɔrɔ hmm. aa n'i y'a fɔra bi ko an ka jɔ ɲɔgɔn jigiya kɔrɔ bilahi kabako lo an tɛ se ka jɔ an tɛ siran ala ye o mais ansaruw bilahi o bɛ jɔ maa jigiya kɔrɔ fo dugumakolo melekeli siga foyi t'a la fana dɛsɛra o kɔfɛ masakɛ ko n y'e ta faamu a ko mais ele min taara don ne ye dɔnnikɛla e seginna ka na kun jumɛn na a ko ne ma segin ka na foyi kama ne siranna a kana na fɔ sini silamɛw fɛ ko mɔgɔ dɔ ye layiru ta a ma sɔn ka layiru dafa a taara a ye layiru bɔrɔtɔ ne siranna sini silamɛw kana lagosi n'o ye ale segira ka na k'a sababu k'o le aa masakɛ ko nin koba dɔ faranin ye ɲɔgɔn kan n'o ye koba fila ye hmm. masakɛ ko se bɛ ne ye ka e faga bi ne fana sabarila k'a sababu kɛ a kana na fɔ diɲɛ nataw la ko masa dɔ ye se sɔrɔ a ka se sɔrɔli kɔfɛ a ma yafa hmm. ale fana yafara k'a sababu kɛ ninnu ko fila nin ye bilahi ninnu kobaw le an ka diinɛ na an ka min ta ka baara kɛ n'a ye silamɛw n'an y'an janto ninnu histoire na bilahi ninnu bɛ nafaba dɔ ɲ'an ye ala kira alayhi salatu wa salam cikun foyi kun t'a la laadiriya sabatili kɔ ani dannaya wa a tɛ se ka sabati ni foyi ye ni sun ye a tɛ se ka sabati ni jaga ye a tɛ se ka sabati ni heji ye a tɛ se ka sabati ni ni an k'an kun biri duguma ni ka wuli dɔrɔn ye an ka silamɛya yɛrɛ la n'i seli lajɛ nakun foyi tɛ seli la fo jogo ka se ka sabati ala k'an bɛ sababa ma ala kira ci kun n'i y'a lajɛ bilahi nafa foyi t'a la jogo ɲuman ka se ka sabati dugumakolo kɔnɔ an ka se ka jɔ ɲɔgɔn jigiya kɔrɔ an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ mm. ni ci kun min b'a la nin dɔrɔn don ɲinan an ka an ka walanda kuncɛ mawuludu min filɛ nin ye an b'a kɛnɛ kan bilahi jama bɛɛ t'u ka jɛni seko kɛ mɔgɔ fila bɛ yen f'an k'olu tɔgɔ fɔ yan an ka wuli ka bɔ kɛnɛ in kan an filɛ nin ye ka dumuni min kɛ maa fila lo jɔra n'a ye fi sabililahi hmm. n'o ye karim ye ani tarawele o ye layidu di alisilamɛw ma ko mawuludu o mawuludu bilahi ni se kɛra olu ye k'olu balalu tɛ yen bilahi o bɛ jɔ n'a depansi ye ka tila k'a baara bɛɛ kɛ ala sɔnna o ye saga fila di ka tila ka jɔ n'a nasɔngɔ ye o yɛrɛ tila ka saga faga ka tila ka fara a bosobagaw kan foyi tɛ nin yira silamɛya kɔ o ma kɛ maa si ye o y'a kɛ ala min ye bilahi ala b'o sara an b'a fɔ k'o ni ce o yɛrɛ ye maa o maa n'i dɛsi kelen bɔ ni mawuludu nin baara la an ka karamɔgɔcɛ kumana na nafa min b'a la ani bonya min b'a la bilahi adamaden tɛ se k'a fɔ k'a ban o kɔfɛ an balimakɛ sise ale fana ye ɲumanya min kɛ amusɔrɔw la jigiya la nafolo baara la bilahi ala dɔrɔn lo b'a dɔn o kɔfɛ mawuludu min filɛ nin ye an ka ɲɛmaa bilahi n'o ye modibo ɲagadu ye mm. ale ye nin caman kɛ a jɔra jigiya kɔrɔ bilahi hali cɛgafili tɛ se ka min fɔ k'a ban an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn maa o maa jɔn n'i fɛn o fɛn kɛ i ka ɲɛnamaya la lahara don i bɛ taa ka t'olu ta an b'a ɲini alahu subahana wa taala fɛ nin su in bonya kosɔn nin su in daraja kosɔn nin su in hikima kosɔn ani an ka karamɔgɔba min bɛ nin kɛnɛ kan ani an ka ala ye sɛnɛjɔ min bɛ nin kɛnɛ kan ani an ka kɔrɔba min bɛ nin kɛnɛ kan alahu subahana wa taala k'a kɛ olu yɛrɛ la hɔrɔma kosɔn maa o maa i dɛsi kelen bɔ nin mawuludu na ala kana o tigi fantanya yanni dugumakolo melekeli cɛ. maa o maa n'i baara kɛ i ta ma kɛ nafolo ye i ta kɛra farikolo la baara le ye n'o ye sécurité organisation mɔgɔw ye an b'a ɲini alahu subahana wa taala fɛ ala kana dugumakolo meleke f'a ka se ba caman k'o ye an b'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ min yɛrɛ nin laseli kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don u ka lɔnni na k'a ta kolotala la fo ka taa bila waajulukɛla la an b'a ɲini ala fɛ maa si kana bɔ nin kɛnɛ in kan cɛ ra walima muso ra a haminako ye fɛn o fɛn ye ah. min ni ala ta bɛ bɛn fo ala k'a nɔgɔya min ni ala ta tɛ bɛn ala k'a falen ɲuman na an b'a ɲini ala fɛ nafolo caman bɛ ala bolo ah. ala k'a d'an ma nafolo sanuma bɛ ala bolo ah. ala k'a d'an ma an b'a ɲini ala fɛ an ka furu ala ka barika don a la an b'a ɲini ala fɛ an ka denw ala ka barika don a la an b'a ɲini ala fɛ muso o muso n'o ma den sɔrɔ ala k'a kɛ nin kɛnɛ in bonya kosɔn bilahi yanni san wɛrɛ mawuludu ala ka den barikaman d'o ma yanni san wɛrɛ mawuludu ala ka den barikaman d'o ma yanni san wɛrɛ mawuludu ala ka den barikaman d'o ma an karamɔgɔ hayida yɛrɛ lɔhɔrɔma kosɔn an b'a ɲini ala fɛ cɛ minnu n'o ma muso furu ala ka muso barikaman d'o ma cɛ min n'o ma muso furu ala ka muso saniman d'o ma ala ka barika don an ka furuw la ala kana sitanɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka barika don an ka ɲinifɛnw na ala k'an kisi ka bɔ jamana kasara ma ala k'an kisi ka bɔ an fitina ma ala k'an kisi ka bɔ an nafolo cɛn ma kira kanu kosɔn an ka ɲɛmɔgɔ an b'a ɲini o fɛ baara tako ɲuman ala k'a nɔgɔya u ye karamɔgɔw yɛrɛ ala ka dɔnni barikaman d'o ma ala ka hikima dɔnni d'o ma ala ka alaɲɛsiranya dɔnni d'o ma ala kana karamɔgɔw nata kunfin ye kira kanu kosɔn jama nin yɛrɛ lɔhɔrɔma kosɔn sherif usman madani haidara a kɛra sababu ye ka silamɛya lase yɔrɔ min na an b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ ala ka jɔyɔrɔ d'a ma lahara jɔyɔrɔ min n'a bɛ kɛ kira jɔyɔrɔw ɲɔgɔn ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka bonya d'a ma dugumakolo kan bonya min ni adamaden tɛ se k'a fɔ k'a ban an b'a ɲini ala fɛ ala ka darajɛ d'a ma darajɛ min ni jɔn tɛ se k'a fɔ k'a ban an b'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ hayida haminanko ye fɛn o fɛn ye bilahi ala k'a kɛ yanni diɲɛ wuli cɛ ala k'a ka denbaya ka fanga d'a ma ala ka barika don a n'a ka denbaya bɛɛ la ala ka barika don a ka furuw la ala ka barika don a ka mɔdenw na ala ka barika don a ka du la fo ka taa se dugumakolo melekelen ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kisi ka bɔ a jugu tɔɔrɔ ma ala kana kɛ jugu ala kana fanga don a jugu la ala kana a juguw se a ra an bɛ tila k'a ɲini ala fɛ nin su in bonya kosɔn nin mawuludu in bonya kosɔn ni jugu bɛ ansaruw la jinɛ kɔtɔrɔ yanyɔrɔ la ni min bɛ tuubi ala k'a tuubi ni min tɛ tuubi ala ka kunko d'a kan a ka ɲinɛ an kɔ ni min tɛ tuubi ala ka kunko d'a kan a ka ɲinɛ an kɔ ni min jɔnin don ala k'a sigi ni min siginin don ala k'a da ni min danin don ala k'a faga ni min yɛrɛ bɛ tuubi ala k'a tuubi ni min tɛ tuubi ala ka kunko d'a kan a ka ɲinɛ an kɔ ni min tɛ tuubi ala ka kunko d'a kan a ka ɲinɛ an kɔ ala k'a kɛ mawuludu bonya kosɔn